anyị ga-enyocha ka esi egbu akwụ n'ụbọchị taa igbu akwụ bụ ihe ndị Igbo na-akpọ mmadụ ịrị elu bụ akwụ ma butuo isi akwụ dị ya n'elu ma ọ bụ na akwụ ahụ chara acha ọ bụkwa na akwụ ahụ achaghị acha onye ahụ nwere ike ịrị elu gbutuo igu nkwụ ka eji igu nkwụ eme ọtụtụ ihe nwe ndị ji ya agba ihe a kpọrọ ogige nwekwanụ ndị ji igu nkwụ were arụ ọba ji kwa ndị ọzọ dị iche iche eji eme mana ugbu a anyị ga-arị elu akwụ a anyị gbutuo igu igu nkwụ maka na enweghị akwụ chara n'elu nke a akwụ chara na ya egbuola ya n'oge gara aga n'ala Igbo enwere ọtụtụ ọtụtụ ihe eji arị elu akwụ e nwere nke a na-akpọ ete ndị a bụ a na-akpa ya akpa site na iji ekwere nwekwara ndị ji nke a kpọrọ ebube arị ma ndị ji achara arị mana nke a mụ onwe m ji n'aka ka a na-akpọ ụgbụ ụgbụ ka a na-akpọ nke a e nwere nke a na-akpọ ụgbụ ekwere nke eji ekwere akpa nke a ka a na-akpọ ụgbụ igwe ọ bụrụ na i lee anya ị ga-ahụ na nke a bụ igwe ka eji mee ya iji gosi na ọ gaghị adọbi ma mmadụ nọ n'elu akwụ maka ọtụtụ mgbe e nwere ike were ụgbụ ekwere nọ n'elu akwụ ọ bụrụ na ị kpachaghị anya ị nwere ike were mma gbubie ụgbụ ekwere ahụ nwata nwoke wee ya kpuo ọnụ n'ala ee dịka m si kwuo nke a bụ ụgbụ ụgbụ na-adị ụzọ abụọ otu bụ nke a na-akpọ ụgbụ otoko ebe a bụ otoko nke ọzọ bụ nke a na-akpọ ụgbụ ụkwụ nke a na-azọdo ụkwụ n'elu ya ọ bụ na i lekwa anya ị ga-ahụ na ụgbụ otoko na nke ahụ na e nwere um, ihe eji mejuo ya emeju ka ọ ghara um, ịna-egburi mmadụ ahụ lekwasị anya hụ na nke a bụ ụgbụ nke a na-azọkwasị ụkwụ nke ahụ enweghị ihe pụrụ iche a na-etinye na ya ụfọdụ na-emekwa ka nke ha dịkwa larịị otu masịrị onye so na ahụ na-eme ya ka ndị be anyị sị na onye masịrị agbọghọ ya kpụọ ara na nsogbu adịghị na mbụ anyị ga-etinye nke a kpọrọ ụgbụ otoko ọ bụ na i tinye ya bụ ụgbụ otoko ebe otoko ga-adị ga-adị n'aka nri gị tinye ya otu a denye ya elu sechie ya ị hụ na nke a kpọrọ ụgbụ otoko abaala i nekwuzie anya ị hụ na ụgbụ ụkwụ ga-abịa n'ụzọ dị otu a ọ na-adị n'ala ị hụla ya dịka anyị si mee na ụgbụ otoko ụgbụ otoko gara n'aka nri mana ụgbụ ụkwụ gara n'aka ekpe. ị hụla ya ugbu a ya banye ebe a i buru ụzọ i nee anya ị hụ na ụgbụ ụkwụ nọ n'ala i buru ụzọ tinye ụkwụ gị i tinye ụkwụ i wee nee anya ị hụ na etinyela m ụgbụ ụkwụ ụgbụ ụkwụ ahụ ị zọdo ya wee nye ụgbụ otoko wee tinyezie nke a n'otoko hụla na ọ dịla ka e si arịzi ya bụ elu bụ ọ bụ na i welie otoko gị elu nee anya hụ na nke a enweela oghere i wegoo ya i wetuo ụkwụ gị nke a esechie otu a ka ị ga-esi mekwa ya nke ụkwụ ọ bụ na i welie ụkwụ gị ị hụ na ụgbụ a esehe ọ bụ na i denye ya nke a esechie a na-arị ọtụtụ na-enwe eriri ha ji ekedo mma ha n'ukwu ọtụtụ bụ ka ndị na-akpụ mma ha n'ọnụ ọtụtụ bụ ka ndị na-etinye mma ha n'olu ọtụtụ bụ ka ha na-arị elu ha na-egbunye mma ha n'elu akwụ nke ọbụla masịrị onye o si onye ahụ na-eme ọ bụ ka onye si mụta ka ọ ga-esi na-eme nke ya mana ugbu a m onwe m ga-etinye mma nke m n'olu maka ọ na-akara m mma oge ụfọdụ oge ụfọdụ kwanụ ana m egbunyekwa mma m egbunye n'elu akwụ ọ dị mma ka anyị rịa ya gbuo igu akwụ maka na oge anaghị eche mmadụ

Ebe a na mgbagbu. Dịka anyị kwuru na mbụ na enweghị akwụ cha n'ukwu akwụ a ma anyị ga-egbu igu nkwụ maka ndị chọrọ iji wee kpụọ azịza

ọ bụrụ na i lee anya ị hụ na anyị anwaala hmm? ya bụ dike rịrị elu arịtuola Ah, ọ dị mma ọ bụrụ na ị rutela n'ala dịka o si kwesị ihe mbụ ị ga-eme bụ wezuga mma n'akụkụ Hmm? gba mbọ ụzọ wepụta ugbo otoko gị ewetuwa nke ọkwụ gị nwa pịakọ ngwa ọrụ gị ọ dịkwa mkpa ka maka na ọ bụghị onye gbuchaa akwụ ahapụ ugbo ji gbuo akwụ n'elu ukwu akwụ maka na a ga-egbu ụbọchị ọzọ igbo ka igbo ka m ji ekele n'ụwa na-asịkwa a na-ahụla ka esi arị elu akwụ maka ndị be anyị sị na anaghị eji ọnụ etinye ogiri n'ofe na ọ nke e kwuru a na-ahụ ya n'anya manakwa na ọtụtụ mmadụ bụ ọ bụrụ na a na-ahụ ka ọtụtụ mmadụ si aza eze n'obodo ọ dị ka enwere ihe pụrụ iche ha megawara Ị- ị ma ndị be anyị sị na elewe ọnụ eze anya dịka asị na o jighị ya wee ṅụọ ara nne ya a nsogbu adịghị ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere ngwere maka na asị na nchi na-agbazi anyị ọsọ n'obodo anyị dịka o ruola mgbe a ga-eji malite wee chụwa ngwere maka na ngwere akarịala n'ogbe anyị Hmm? bụ onye nwanne m ọnụ ya gazienụ ee nọn anyị apa